Ныщхьэбэ студием къедгъэблэгъа мы гуп дыгъэлыр лейуэ фэзмыгъэцӏыхужами хъунут, сыту жыпӏэмэ мыбдежым щысхэр зымыцӏыху телевизореплъхэм зыри къыфхэту къыщӏэкӏынкъым. Апхуэдэу щыт пэтми, ди жьантӏэм дэсыр Нало Заурщ. Заур и ижьырабгъумкӏэ Мэшыкъуэ Феня къыщысщ. Феня и ижьырабгъумкӏэ Мысостышхуэ Пщызэбий щысщ. Пщызэбий ижьырабгъумкӏэ Гъут Ӏэдэм. Сэ си ижьырабгъумкӏэ щысщ Ӏутӏыж Борис. Мис мы гуп дыгъэлыр нобэ щхьэусыгъуэфӏкӏэ студием къэкӏуащ. Сыту жыпӏэмэ, абы нэхъ нэхъыфӏ щыӏэу къыщӏэкӏынкъым, фӏыуэ плъагъу, тхакӏуэ, усакӏуэ, нэгъуэщӏ лэжьакӏуэ, илъэс хыщӏкӏэ псэуауэ, илъэс хыщӏкӏэ лэжьауэ, илъэс хыщӏкӏэ ӏэджэ игъэхъауэ абы илэжьа лэжьыгъэфӏхэм, абы къехъулӏа ехъулӏэныгъэхэм утепсэлъыхьын нэхърэ нэхъыфӏ щыӏэу къыщӏэкӏынкъыми, Нобэ апхуэдэ щхьэусыгъуэщ дыкъыщӏызэхуэсар, Ӏутӏыж Борис, псоми фӏыуэ тлъагъу, тхакӏуэ, щӏэныгъэлӏ, сурэтыщӏ ӏэзэ, нэгъуэщӏ зэфӏэкӏ ӏэджи зиӏэ щӏалэр илъэс хыщӏ ирокъу мы махуэхэми, абы щхьэкӏэ псалъэ гуапэ хужытӏэнщ, и лэжьыгъэм, и творчествэм тепсэлъыхьынщ жари, къызэхуэсащи, Заур, уэ псалъэмакъыр зэхэбублам ди гуапэ хъунт. Дауэ къызэдгъэщӏэну фӏэди? Нтӏэ, адыгэ тхакӏуэхэм ящыщу адыгэбзэкӏэ нэхъ ӏэзэр хэт? Ӏутӏыж Борисщ. Адыгэбзэкӏэ нэхъ дахэ дыдэу псалъэр хэт? Ӏутӏыж Борисщ. Нэхъ гушыӏэ дахэ зиӏэр хэт? Ӏутӏыж Борисщ. Ӏутӏыж Борис и гушыӏэхэм щыщ Гъут Ӏэдэм жевгъэӏэ. Ар сэ къыслъысыркъым, ауэ сэ жысӏэну сызыхуейра? Ӏутӏыж Борис и псэлъэкӏэм хуэдэ псэлъэкӏэ зиӏэ диӏэхукӏэ адыгэбзэр дунейм тетщ. Адыгэбзэр дунейм тетыхукӏэ адыгэри дытетщ. Нэгъуэщӏ зыри щымыӏэу щытми, Ӏутӏыж Борис и адыгэбзэ закъуэр куэд и уасэщ, ущӏыщытхъунщ, щӏэбгъэлъэпӏэнщ. Абы адкӏэ ӏутӏыж Борис сытми тегъэпсэлъыхь, политикэми тегъэпсэлъыхь, культурэми тегъэпсэлъыхь, нэгъуэщӏ ӏуэхухэми тегъэпсэлъыхьи, губзыгъэ дыдэу мэпсалъэ. ӏуэху зытепсэлъыхьым и купщӏэр къэубыдарэ наӏуэу къэгъэлъэгъуауэ топсэлъыхьыфыр. Апхуэдэ зыхузэфӏэкӏыр Мащӏэщ, мащӏэщ. Апхуэдэ щыхузэфӏэкӏкӏэ ӏутӏыж Борис щхьэи фӏэтщ, таланти иӏэщ Алыхь Талэм къыбгъэдэкӏауэ. Аркӏэ ӏутӏыж Борис и гушыӏэ дахэр цӏыхур гушыӏэн щхьэкӏэ акъыл хуейщ, щхьэ хуейщ. Мобдежым щыт мо пкъом дыхьэшхэну хэлъыр къыбгурыӏуэу цӏыхур бгъэдыхьэшхын щхьэкӏэ талант ин хуейщ. А талантыр Алыхь Талэм къыбгъэдэкӏауэ иӏэщ ӏутӏыж Борис. Иджы а псом ящӏыӏужкӏэ ӏутӏыж Борис цӏыхуфӏ дыдэщ. псэ къабзэ иӏэу, псэ дахэ иӏэу. Цӏыхум сэбэп сыхуэхъуарэт, цӏыхум зыгуэркӏэ сыдэӏэпыкъуарэт жиӏэу, адыгэм цӏыхуфӏ, фӏэрафӏэ жыхуаӏэм хуэдэщ ӏутӏыж Борис. Сыщыуэмэ сыщумыгъауэ. Нтӏэ, апхуэдэ талант. Куэд имыӏауэ щытамэ, ӏутӏыж Борис зэрыдгъэлъэпӏэн дымыгъуэтынкӏи хъун нобэ. Абы итха усэхэрикӏ, абы итха гушыӏэхэрикӏ псом хуэмыдэжу абы и пьесэ къомыр, ар трагедие щӏы, ар комедие щӏы, ар драмэ щӏи, абы итха къомыр къызыпкърыкӏар мис а псэ Хьэлэлра псэ къабзэра фӏэрэфӏагъэра. Адыгэбзэ къабзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, адыгагъэра. Адыгагъэр культурэм хэмылъмэ, адыгагъэр литературэм хэмылъмэ, литературэр кӏэпӏейкӏэ уасэкъым. ӏутӏыж Борис сыт итхыу щытмикӏ? статья итхыу щытми, эпиграммэ итхыу щытми, сурэт ищӏу щытми, адыгагъэр, а цӏыхугъэр, гуманизм жыхуэтӏэр купщӏэу хэлъщ. А купщӏэ дахэм, а купщӏэ иным ӏутӏыж Борис тхакӏуэ лъэщ ещӏыр. Иджы ар апхуэдэу щымытамэ, Тыргъэтауи уиӏэнутэкъым, Гуащэмыдэ хьэблэри уиӏэнутэкъым, адрей комедие къомри уиӏэнутэкъым. Сэ си гугъэмкӏэ иджыпсту Утӏыж Борис и драматургием теухуауэ псалъэ дахэ щыжаӏэн хуейщ мыбауэ. Абы ипэкӏэ сэ мыр жысӏэну сыхуейт. Шортэн Аскэрбий мыгъуэ, жэнэт Алыхьым кърит, Аскэрбий и театр жытӏэу щытащ ар дунейм щытетам. Нобэ ӏутӏыж Борис и театр, Къэбэрдей театрыр. Сыщыуэу щытмэ, сыщомыгъауэ, Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэн пщӏынэри.
Ущыуэкъым, тэмэм дыдэу жыпӏа Заур. Ауэ сэ къысщохъу мыпхуэдэу Борис и зэфӏэкӏхэм утепсэлъыхьын щхьэкӏэ, Ар фӏыуэ пцӏыхуныр мащӏэу. Абы укъыдэгъуэгурыкӏуэн хуейщ абы зэфӏэкӏыныгъэшхуэ дэтхэнэ зы жанрымкӏи зэрыбгъэдэлъыр пщӏэн хуейщ, пщӏэ къудей мыхъуу, ар зэпкърыпхыфу ущытын хуейщ. И ӏейри и фӏыри псалъэм папщӏэкӏэ нэхъ цӏэрыӏуэ зыщӏари, нэхъ гукъинэж зыщӏари къыбгурыӏуэу щытын хуейщ. Апхуэдэу ущытын щхьэкӏэ. Уеджагъэшхуэу щытын хуейщ, ауэ и драматургиер къапщтэу щытмэ, Заури зэрыжиӏащи, ар нэхъ цӏэрыӏуэ зыщӏар, нэхъ гукъинэж къытщызыщӏар, нэхъ пщӏэ абы щӏыхуэтщӏыр драматургиеращи, ар къапщтэу щытмэ, зэфӏэкӏыныгъэшхуэ бгъэдэлъу сэ къызолъытэ Борис а ӏуэхумкӏэ. Ар нэрылъагъу псоми тщищӏащ, мис Заур зи гугъу ищӏа Тыргъэтауэмкӏэ и трагедиехэмкӏэ, и драмэхэмкӏэ, и э, э, пьесэ дыхьэшхэнхэмкӏэ сэ сщӏэ мыгъуэрэ мыдрей и пычыгъуэ цӏыкӏуу зэхэлъу э, куэд итхащ. Ди артистхэм щыщ къапщтэу щытмэ, куэд цӏэрыӏуэ ищӏащ абы и тхыгъэхэм. Зы илъэси дэкӏакъым абы дэ ди театрым димыгъэгуфӏэу. Трагедиекӏэ, комедиекӏэ иджы мис мы дызыхуэкӏуэ. Дызыхуэкӏуэр сыт? Дызэрыт сезоным Кушыкупщ драмэ телъыджэ итхауэ иӏэщ иджыпстуи. Ар дгъэувыну ди мурадщ, яужь дитщ. Сэ къызэрысфӏэщӏымкӏэ, а къытхуэзэша, ди зритель къытхуэзэша, ди театр зэрымылажьэрэ зыбжанэ щӏат, а къытхуэзэшахэм гуапэ ящыхъуну къызолъытэ, абыкӏэ театрыр щӏэрыщӏэу къызэӏутхыжмэ, зэрагъэпэщыжа нэужькӏэ абы иридгъэхьэлӏэну ди гугъэщи, къыдэхъулӏэмэ, Тхьэм жиӏэмэ. Мыдкӏэ къапщтэу щытмэ, сэри тӏэкӏу сыхэӏэбэнщи, абы и образхэр сэ Гукъинэж зэрыщыхъуам ещхьыркъабзэу а Кӏуэщӏысокъуэ Владимир и гъусэу къыдигъэкӏа шарж ди тхэкӏуэ телъыджэхэм, культурэм и лэжьакӏуэхэм, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакӏуэхэм ятеухуауэ абы яхужиӏа псалъэ телъыджэхэр, мыдкӏэ езым художникыу-щэ куэдым ящӏэркъым. Сэ сызэрыхуейм хуэдэу ящӏэркъым абы и лӏыхъужьхэм теухуауэ итхыжахэр, эскиз хуэдэми пьесэм теухуа сурэтымикӏ, сэ сщӏэмыгъуэрэ езым зэрилъагъу, и нэгум зэрыщӏэтрамикӏ, пхужымыӏэн хуэдизу телъыджэу ари къохъулӏэ. Мис а пхъэм къыхищӏыкӏахэм и гугъу сщӏыхэркъым, а гъущӏхэкӏым къыхищӏыкӏахэм и гугъу сщӏыхэркъым. Сэ си гуапэу къызогъэблагъэ мыгувэу абы щхьэхуу выставкэ иӏэнущ. къызыӏуихынущ мы тхьэмахуэ къакӏуэми, абы хэтыну дэтхэнэ зыми си гугъэмкӏэ дэрэжэгъуэ къыщыхъуну къысфӏощӏри, абыи къызогъэблагъэ. Дэнэ щекӏуэкӏыну? Щекӏуэкӏынур хэхауэри мыращ сымыщӏэ, Краеведческэрэ е мыдрейрэ музеитӏым языр. Абыи. Кӏэщӏу жыпӏэм кӏыхьу утепсэлъыхь хъунущ, Сэлэдин, Борис и ӏуэхум, зы нэтын кӏэщӏкӏэ-щэ абы и зэфӏэкӏ псомикӏ утепсэлъыхьэфынкъым, къыпхуэубыдынкъым, псори къыпхузэщӏэкъуэнкъым, ауэ сэ сохъуэхъур куэдрэ тхуэпсэуну, и зэфӏэкӏымкӏэ ди цӏыхубэр игъэгуфӏэу, ди щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакӏуэхэр игъэгуфӏэу куэдрэ-куэдрэ тхуэпсэуну, тхуэлэжьэну.

Къызыгъащӏэщ абы щӏы узытетыр зи хэкур синдхэщ. Сэрщ абы и тетри. Щытащ ди хэку. Сыт? Иджыри. Мысыр. Пщыр пщыуэ хахыр. Ауэ пщым и пщыжу пщы щабэм и щхьэгъусэм зыхехыжыр. Ар щӏэтщ иджы Босфорым и жьауэ. Зыщӏэтыр жьауэкъым, Шатир. Фи джатэрщ. А джатэрщ фэ фи хэкур зыгъэкӏуатэр. Босфорым щапхъэ фэ къытевмыхамэ, псэукӏэу сытыр фэ фиӏэнт итӏанэ? Босфорым япи дыпсэуащ дэ. Сощӏэр.
Ауэ фи хэкур нобэ щыщӏэращӏэр, фэ абы папщӏэ фщӏын ипӏэ фӏыщӏэ фолъыхъуэр ди алыджхэм я кӏуэдыпӏэ. Фӏы къытхуэзыхьым хъуэхъукӏэ дэ дыпожьэ. Ауэ хуэдгъэгъукъым джатэ къезыхьэжьэм. Тлъэгъуащ алыджхэм я фӏы куэд дэ, ауэ фӏым хэббжэ хъуну уи мыгугъэ зауэр. Мызауэу зыми лъахэ къиубыдкъым, дэ щӏыфӏ дыхуейщ. Амал имыӏэу щыткъым. Лъэпкъ псоми тхьэхэм хухахащ псэупӏэ, ущӏеплъэкӏын щымыӏэ нэгъуэщӏ.
Ущоуэр, ущоуэр, хъуакъым щӏыр гуэша зэхуэдэу, армыхъумэ къыплъысынтэкъым мыпхуэдэу

Делэм и закъуэщ нобэ блэкӏыфынур. Пщэдей къэхъунум тхьэхэращ щыгъуазэр.
Нэхъыбэм мащӏэр хэгъуэщэжы хабзэщ. Щӏыр тхьэхэм я ӏэдакъэ зэрыщӏэкӏрэ а щӏыкӏэм тетущ гъащӏэр зэрекӏуэкӏыр. Апхуэдэу псори къыпщымыхъу зывыбжьэ. Псы цӏыкӏури псышхуэм къохъур щыхэкӏыбзэ. Зылъэкӏым зылъэмыкӏыр пэлъэщауэ къысфӏощӏыр зэи фэ фымылъэгъуауэ. Дунейр езыращ зэрызэхэлъыр, къарум щӏефыкӏыр къарууншэм и лъыр. Щынэр къагъэщӏри тхьэхэм ар яшхыну ираущтыж итӏанэ дыгъужь иныр. Дыгъужьыр щыраущтыр пахъумэ цӏыхур. Арщ цӏыхухэм я псэукӏэрикӏ зыр зым ещакӏуэу гъащӏэр ирахьэкӏыр, къакӏухь псэ зыпыт псоми хэдзэкъэну, япэ умыпхъуэм зы пхуэмыхэхуэнущ, ауэ къопхъуэнум упэмылъэщынум къыпхуэнэр зыщ. И лъапэм уебзеинырщ. Пэжщ, фӏыкъым хуэбгъэщхъыну бгыр нэгъуэщӏым, арщхьэкӏэ хъер пщэдей хъуну пфӏэщӏмэ, уи ӏэщэр нобэ птыныр лӏыгъэншагъэщ, ауэ лӏыгъипщӏ и уасэ губзыгъагъэщ. Чэнджэщ хъарзынэщ, хуитыныгъэ хуэмейхэм дежкӏэ, ауэ синдхэр. Пэжщ!

Мыдэ ӏутӏыж драматургым и гугъу щытщӏакӏэ, ӏутӏыжым и пьесэхэм къытращӏа спектаклхэм щыджэгуа артисткэм псалъэ едмыту хъункъым, мис Феня псалъэ идотри. А узыщыджэгуа спектаклхэм, дяпэкӏи узыщыджэгуну уи гугъэхэм, ӏутӏыжым и драматургием теухуауэ псалъэ къыджепӏам ди гуапэ хъунт.
Борис, езым и псалъэкӏэ жысӏэнщи, утепсэлъыхьын щхьа абы итхам зэман хэхауэ хуейщ. Мис Пщызэбий жиӏащ нетӏэ, артист куэд цӏэрыӏуэ ирихъуащ жери. Ар шэч хэмылъу пэжщ. Артист цӏэрыӏуэ ирихъуа къуэдейкъымэ. ӏейуэ цӏыху куэд, театр еплъ куэд Борис и пьесэхэм театрым къришэлӏащ. Дыкъэкӏуэжщ абыми япэ дыдэу дэ дызыхэтахэм Борисейуэ ягъэувауэ Тыргъэтауэрати, ахуэдиз цӏыху абы къришэлӏэну сигу къэкӏынтэкъым сэ. Къыкӏэлъыкӏуэу Гуащэмыдэхьэблэр игъэувауэ щытащ. Сщӏэжкъым абы мин бжыгъэу цӏыху дапхуэдиз къекӏуэлӏами. Стационарнэ жыдоӏэ дэ, езы Налшыч кӏуэцӏым дыщыджэгуауэ щытащ, мызэ, мытӏу, мыпщӏу, Спектаклым и бжыгъэр сщӏэжыххэркъым дапхуэдизми. Ярэби, зыдгъэнщӏащ мы спектаклымкӏэ щыдагъэгъэтамэ, тӏэкӏу зыдагъэпсэхуамэ нэхъыфӏт жытӏэхукӏэ. Хамэ къэрал куэдым срагъэблэгъащ сэ. Ущыкӏуэкӏэ, ӏутӏыж Борис и актрисэщ, жари сэр щхьэкӏэ жаӏэ. И пьесих сыхэтащ, Борис и пьесих. Апхуэдизым ущыхэткӏэ, и усэ зыбжанэ щыпщӏэкӏэ, а сыздэкӏуахэм шэч хэмылъу къэзгъэлъэгъуар а Борис и ӏэдакъэщӏэкӏхэращ. Япэ дыдэу Тыркум илъэс зы пщыкӏуий нэблэгъагъэнщ, адыгэ щӏагъуэ мыкӏуу сыкӏуауэ, гъэпщкӏуауэ Хасэм срагъэблагъэщ, абыми зи гъусэу сыкӏуар Москва къикӏа гупырат тхьэ. Срагъэблэгъар зыгуэр тӏэкӏу къыджеӏэ, жари, ди бзэкӏэ дотхэ, ди театр диӏэщ жысӏэу щыжысӏам ӏейуэ ягъэщӏэгъуауэ щытащ. Арати, щапхъэу сытыт къахуэсхьынур? А сызыхэтахэм щыщ пычыгъуэ сакъыхуеджащ, усэ зыбжанэ сакъыхуеджащ. Абдеж щыса щӏалэгъуалэр къызыгурыӏуахэр гъыуэ зэхэсахэщ. Ди лъэпкъыр къэбгъэушащ, жари, ещхьыркъабзэу Иорданием дыкӏуащ. Ещхьыркъабзэу Сирием дыкӏуащ. Дагъакӏуэщ абыми. Итӏанэ, Америкэм сыщрагъэблэгъам щыгъуэ, сезыгъэблэгъа цӏыхубзым и адэр диным и лэжьакӏуэт. Илъэсипщӏкӏэ диным хуеджауэ, диным хуэлажьэу ахуэдэу щытти, Уздэлажьэр дэнэ сыт жери и пхъум къыжриӏа къыщӏэкӏынтэкъым, тэмэму ӏуэхур зыӏутри, мыращ жысӏэу щыжысӏэм щыгъуэ, ар диным къезэгъкъым. Ар емыкӏущ, убзылъхугъэу абдей уэ укъихьэну хьэдэгъуэдахэщ жери ар жиӏауэ щытащ. Арати, дыщыӏащ зы мазэ нэблэгъэхукӏэ. Иужьым дыкъежьэжын щыхъуам зэ къыдэлъэӏужащ иджыри зэ фытхуэджэгуж, жари. Арати, жесӏащ, Хьусни жысӏащ, ягъэ кӏынкъым, уи бзэкӏэ псалъэу Тхьэм, Тхьэм ещӏэ, къыриубыдэни къримыубыдэни уэ плъагъуну. Е сыбущинщ, е, е хъуащ, е хъуащ, жи, жи, хъуакъым жыпӏынщи, зыгуэр къызжепӏынщ. Накӏуэ, ягъэ кӏынкъым, си хьэтыр къэлъагъу жысӏэри селъэӏуащ. Хьэуэ, ахъ, сэ диным сыхуолажьэ, абы сынакӏуэ сеплъыфынукъым, жери ӏейуэ зихъунщӏа щхьэкӏэ, и пхъум, Иджыри елъэӏу, жиӏащ, и фӏэфӏщ. Арати, иджыри зэ къытызогъэзэжри сынолъэӏу сэ, накӏуэ жысӏэри. Абди сыкъиувэу ахэр жысӏэ мыхъуну апхуэдизым сезыгъэдэӏуа Хъусини гъыуэ и нэпсыр щӏилъэщӏыкӏыу зэхэсхащ. Арати, зэфӏэкӏа нэужькӏэ Алыхьталэм ари зы ӏэщӏагъэу къыпхуигъэщӏауэ къыщӏэкӏынущи, ирилажьэ, жери къызжиӏауэ щытащ сыкъыщежьэжым. Ар ӏейуэ хуабжьу сигу къинэжащ. Ар щӏы, а псор щӏыжысӏэр Борисщ. Борис и псалъэр сэ сӏурымылъамэ, Борис и псалъэхэмрэ и образхэмрэкӏэ зыгуэрхэр жызмыӏауэ щытамэ, хэт ищӏэрэ, сэ сыхэтми, сысытми сыкъацӏыхуну къыщӏэкӏынтэкъымэ. А псор щӏыжысӏэр Борисщ, Борис хуэгъэзауи, дэ дыкъацӏыхуами, дыкъалъэгъуами, дыкъалъытами, дыкъыщӏалъэгъуари уэращи, Борис. ӏэгу тхуаӏэтами, ӏэгу зыхуаӏэтар уэращ, Борис. Цӏэрыӏуэ дрихъуами, дыщӏэхъуар уэращ, Борис. Уи лъэпкъым узэхэзыщӏыкӏын, уи лъэпкъым фӏыуэ укъэзылъагъун, уи лъэпкъым куэдрэ хуэтхэн Алыхьталэм уищӏи, уи унагъуэр пхуэузыншэу, илъэс куэдкӏэ утхуэузыншэу Алыхьым театрми, ди лъэпкъми ухуигъэлажьэ.

щыпсэу гуэр хуабжьу къызэрыпхуэнукъымкӏэ щыхьэт тхылъ арбгъэхьэн. Хьэ дыдэ, тӏэса, гранати зымыгъуэта, самолетри къызамыгъэхъужа, журтхэм сызэрыгуфӏыр зыхъуэт сызылъапсэу сымыӏэнукъым. Си нэгъуэщӏ хэкӏыпӏэ сымыгъуэту, содэ хэлъым хуэдэуи,

Дэ ӏутӏыж Борис уриныбжьэгъущ, куэд щӏауэ удеджащ ущыщӏалэм, ущызэгъусам де. Нэхъыбэ зыдыболъагъу, зыдыбошэч. унэхъ гушыӏэ нэхъыби дыбощӏэри жьэ
къыджеӏэ. Сэ Алыхь разэ къыпхухъу япэрауэ мыбы сыкъызэребгъэблэгъамкӏэ, етӏуанэу мыпхуэдэ ӏуэху телестудием къызэрефхьэжьамкӏэ. ӏутӏыж Борис иджыпсту и цӏэр зымыщӏэ и пьесэм емыплъа Улъыхъуэн хуейуэ щыӏэкъым. Апхуэдэу Тхьэм и шыкуркӏэ цӏэрыӏуэ хъуащ, и пьесэхэри куэдым ялъэгъуащ. Ауэ сэ тӏэкӏу моуэ сигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейт ди щӏалэгъуэу, ди адэ дыщыстудент зэманым щыгъуэ ӏутӏыж Борис япэ дыдэ утыку къитшэну иужь дызэрихьар, къызэрыдэмыхъулӏар. Сэ япэ курсыр къэзухыу, ӏутӏыж Борис етӏуанэ курсыр къиухыу, гъатхэ, гъатхэ мазэу ӏутӏыжым и тхыгъэхэр сигу ирихьт, зы пэш дызэдыщӏэст, щӏалэ зытхух дыхъуи, мо сигу ирихьыр уэлей мыр газетым къытрадзэнкӏи хъунмэ жысӏэри сигу къэкӏащ. Сэ си анэдэлъху Иджы Адыгэ псалъэ абы щыгъуэ Ленин гъуэгущ и цӏэу щытар, Ленин гъуэгу газетым щылажьэрти, абы сыкӏуэрейуэ щытт, сыкъацӏыхут. Сыкъацӏыху къудей мыхъуу, Елгъэр Кашиф сымэ, Щоджэнцӏыкӏу Нурий сымэ, Адэм моуэ зыгуэрхэр къэпхьыркъэ, итӏанэ а фи щӏалэхэм ящыщ, къэвдеджэхэм ящыщ зыгуэр хэлъэт зиӏэ гуэрхэр щыӏэу щытмэ, жаӏэурэ къыщӏэупщӏэ хабзэти, сеуэщ, ӏутӏыжым и рассказ, гушыӏэ рассказ. зыщыплӏ къеӏысхщ, абы ижыми схьащ. Схьри естащ редакцэм. А зэстам авторым и цӏэ-унэцӏэри, и адресыр сытри ятхщ абы ижыми. Ди общежитырат адресри. Ятхри махуэ докӏ, махуитӏ докӏ, мазэ дэкӏащ, мазэм щӏигъу дэкӏауэ, ӏутӏыжым и цӏэкӏэ бандероль, ӏув, къокӏуэ. Уемыплъу пщӏэнт, зищӏысыр зы бэлыхь гуэрщ, мыр жытӏэу щэ, ӏутӏыжым бандеролыр кърехыж, къехьри псори дызэхэсу къызэкӏуэцӏех. Абыжми и рассказхэр къыхуагъэхьжауэрат, абы тхыгъэ гуэлъыжу. Ныбжьэгъу ӏутӏыж Уи тхыгъэхэм дыхэплъащ, дигу ирихьаи хэтщ, ауэ мыхэр газетым къытебдзэн хуэдэ хъун щхьэкӏэ иджыри мис мыхуэдэ мыхуэдэхэр ещӏэжын хуейщ, мыбыхэм елэжьыжын хуейщ жиӏэу. Тӏэкӏуи дридыхьэшхащ, ыхьы, угугъати уэ занщӏэу цӏэрыӏуэ ухъуну сыту жытӏэри щэ, дыгушыӏэри, дызыдэгушыӏэщ, абыжми дежьэжащ, мо Авторым дежи апхуэдэр тӏэкӏу гуауэ къыщӏэкӏынути, ӏутӏыжырым и щхьэр илажьэурэ зы махуэ махуитӏ. Сытми, дыгъуасэ хуэдэм ар къыӏэрыхьауэ нобэ хуэдэм Тхьэм иригъэхутылӏэри литературнэ напэкӏуэцӏ Ленин гъуэгум ящӏащ. ӏутӏыжым а литературэ напэкӏуэцӏыр иту имыту имыщӏу газет къэтщэху хабзэт, абы щыгъуэ Кӏэпӏейкӏитӏ газетыр студентым дежи хьэлъэтэкъым. Къищэхури еджапӏэ залым щӏэтӏысхьащ газетым еджэну, къызэгуихщ абыжым мор щилъагъум щыгъуэ абы хэкум нэхъ цӏэрыӏуу тхакӏуэ исми усакӏуэ исми, абы я ӏэдакъэ къыщӏэкӏа зыкъом итхэт. Дэтхэнэ зы авторми пародие хуитхыурэ а авторым и усыгъэ здытетым деж пародие хуитхыурэ псоми пародие яхуитхауэ щыта. Я сурэтхэр трищӏыхьыжу, езыр сурэтыщӏ ӏэзэр. Сыщӏыхьауэ слъагъущ абы жыпӏи згъэщӏэгъуащ. Ар зэрыдмыхъумар сигу къоуэр, ауэ зы закъуэ сигу къинэжар. ӏуащхьэмахуэ журналым и редактор нэхьыщхьэу абы щыгъуэ щытам хуитхар. Ари жагъуэу илъагъуу аратэкъым, ауэ пародиер пародиещ, абы эпиграммэр эпиграммэщ, абы гушыӏэ хэмыту хъуркъым. Сэращ ӏумахуэр, сэращ ӏуащхьэмахуэр, сэращ зи махуэр, мин куэд зи улахуэр, Уэстынщ ахъшэ щӏыхуэ, къызэт талант щӏыхуэ, къызумытыну уи ней къысщыхуэ жыӏэну зауэдэращ. Хьэуэ икӏэ мэгъэсыр.
Ар кӏыхьщ апхуэдиз зэман диӏэкъым. Сытми апхуэдэу тритхэри абыкӏэ езым игу игъэтӏысыжауэ щытащ, абы щыгъуэ ӏутӏыжым. Утыкуми къысхуишакъым. Ауэ зэман дэкӏауэ а илъэсыра хьэмэрэ а илъэсым и бжьыхьэра хьэмэ а гъэ еджэгъуэра Теунэ Хьэчим мыгъуэм щӏалэгъуалэм дэӏэпыкъуныр фӏэфӏ дыдэу щытащ. Ди факультетым нэкӏуауэ Хьэкӏуащэ Андрей Хьэчим иришажьэщ, абы ижыми адыгэбзэ кафедрэм щӏишэри, ӏутӏыжым ищӏауэ скульптурэ щӏэтт абы. Нэсрэн жьакӏэ бгым кӏэрыӏулӏауэ, бгъэм нэсрэн жьакӏэ иуӏуу, апхуэдэу щӏауэ скульптурэ щӏэтти, мис мыр дэ ди студентщ зыщӏар. Мыпхуэдэ зыщӏ диӏэщ, ар ищӏ къудей мыхъуу усэ етх, рассказхэ етх. Щыжиӏэм щыгъуэ а щӏалэр сывгъэцӏыху, жери ӏутӏыж Борис и ӏэпэ зыубыду япэ дыдэ утыку къизышар Теунэ Хьэчимщ. Мис а тӏэкӏур жысӏэнурат. Разафо.
Хьэчим авадэ хэлъа пэж дыдэу. Да. Нтӏэ иджы Заур Эдип спектаклым щыщ пычыгъуэ деплъын.
Щхьэ иджыри сыпсэу сэ цӏыхухэ. Щхьэ сымыхъурэ делэ. Си нитӏым щхьэ ялъагъурэ. Мы си пкъым иджыри щхьэ лъы щызекӏуэрэ. Оу, Тхьэхэ! Нэхъ ӏейуэ щыӏэ фахэплъыхьу, зэи дунейм къыщымыхъуа хьэдэгъуэдахэр си натӏэм щхьэ къифтхат. Сыт лажьэ мыгъуэр фэсщӏат сэ мыпхуэдизу жьэм къемыкӏуэ ӏуэху ӏейр сывгъэлэжьыну? Лэжьагъэххэщ Эдип уи ӏуэху фӏейр. Тиресий дэгъуэу сэтей къищӏащ ар. Тхьэкӏум къытхуэнэжыр тхьэ инхэм я унафэр дгъэзэщӏэн аращи, ар зэщӏэным папщӏэ пщыгъуэр зыгуэрым ӏэщӏэлъхьапхъэщ. Мо зэшитӏырщ ар хабзэмкӏэ зытетри, хабзэм тету абыхэм къахуэнапхъэщ. Ауэ щӏалэгъуэщ ахэр хэку зехьэн къалэныр дэплъхьэнкӏэ зэуэ я пщэм. Мо тӏум якъуэтыну хэхын хуейщ зы тхьэмадэ, акъыл хэлъу ди пщыгъуэр хузехьэну, мы цӏыху цӏыкӏур хьэзабым къыхишыну. Си хэкуэгъухэ! Нобэ ди лъахэр иуващ гугъупӏэ дыдэм. Солъагъу фэ фшэчыр зыхуэдизыр, си гур къогъыкӏыр сыфхэплъэхукӏэ. Дзыхь къысхуэфщӏрэ, къалэн мыр къысщыфщӏамэ, зэ къуэшитӏым я щӏыбым сыкъыдэтурэ ди пщыгъуэр гугъупӏэм сэ къисшынт.

О, Зевс, ди тхьэшхуэ, ар сэ къыстенэнкъым.
Иджы адэкӏэ къыпытщэнщ аргуэру псалъэмакъыми, Ӏутӏыж Борис зэрыдраматург классикыр наӏуэ ищӏащ, наӏуэ къытщыхъуащ, ауэ драматург къудейкъым Борис икӏи лирик. Гъуэзэджэщи, Борис и лирикэм щыщ къеджэну, къэкӏуащ мыбдежым Хъуэзэдж Бориси, Борис и усэ зыбжанэ къедгъэджэн. Си гуапэу.
Мис, уи жыӏауэ Сэлэдин, Утӏыж Борис ауэдизу цӏэрыӏуэ зыщӏа драматургиер мыхъуми, мы тхыль закъуэм фӏэкӏа имытхауэ щытами, тхыдэм къыхэнэнут Борис. Ауэдизкӏэ купщӏафӏэу итхащ мыбы и лирикэрикӏэ. Лъагъуныгъэм зытеухуар, ауэ ауэдизкӏэ къабзэу мыр тотхыхь лъагъуныгъэми сщӏэкъым, уигъэлъыхъуэнщ хуейм хуэдэ. Дэ адыгэм зыдмыщӏэжу ди насыпщ. Мис ауэдэ цӏыху щэджащэ къызэрытхэкӏам щхьэкӏэ. Дэ псори дригуфӏэн, дригушхуэн хуейщ Борис хуэдэ цӏыху адыгэ лъэпкъым къызэрытхэтым, дэ абы дыкъызэрыгъуэгурыкӏуэм папщӏэ. Икӏи сыхуейт дэ мыбдеж щыжытӏэ псалъэмакъыр мыбдеж къыщымынэжу ди правительствэм абы хуэфэщэн пщӏэрэ цӏэрэ, моу, мис мыр уэ нобэ пхуэдолэжьыфри тфӏэмащӏэмикӏ, Уи цӏэ мыбыкӏэ итӏуэну дыхуейт жаӏэу абы хуэфэщэн, и пщӏэ, и цӏэ зыгъэӏун и пащхьэм иралъхьу адыгэ лъэпкъыр абы дригуфӏу, дригушхуэжу Борис абы ягъэлъэпӏэну. Мыкӏэ кӏэщӏ дыдэу усэхэм жысӏынщи, мис. Жэуапыншэщ сэ си лъагъуныгъэр. Уэгум изэшыхьу пшэху гуэрэнщ. Ауэ гуфӏэу къызбгъэдэсщ си гугъэр, пщӏыхь дахащэм си гур химынэн. Иджыпсту жэщыбгщ. Щхьэгъубжэм мазэр, ес блосыкӏыр ещхьу къыуху. Уожей, уожей ущымыгъуазэу, лыгъэ бдзам зэрисым. нэгъуэщӏ цӏыху. Уощӏэж а жэщыр уэ, уощӏэж. Ар хъункъым, дауи, пщыгъупщэж. Мазэщӏэр уафэ бжэӏум ӏутт, трипхъэу щӏыгум и налкъут. Жыг щхьэкӏэ иныр хуэму хъейрт, ит хуэдэ уэгум кхъуафэжьей. Сэ си нэр уи нэм тедият, уэ уи ӏэр си пщэм ешэкӏат.

Ди зэхуэзэныгъэр хуабжьу кӏэщӏт. Лъагъуныгъи тщӏауэ си гугъэж. Ауэ сыту лъагъуныгъэр кӏий! Си нэгу щӏохьэжыр пшагъуэ пшагъуэу. Дунейр щӏэзыхъумэ нэ къабзитӏ. Жэщым хэщ мазэу напэщӏагъуэ. Си пщэ нэшэкӏауэ ӏэ хужьитӏ. Гъэхэр пӏащӏэу жыжьэ гуэрым макӏуэ. Псори зыгъэунэхур ахэращ. Удз гъэгъа дахащэм и зэрыкӏуам нэхъ тыгъэ Тхьэм къывимыткӏэ, мис апхуэдэу дифӏ дгъэлъапӏэу Тхьэм дунейм куэдрэ дытригъэтыф, Тхьэмщэ Фариджэ хъуэхъу Борис хужьыф къаргъдегъэс. Хьэмзэ.
Сэлэдин. Алыхь талэм селъэӏуну хуит сыкъэфщӏ. Ӏутӏыж Борис кърита и талант псорикӏ нэсу игъэзэщӏэху зэрыпсэун гъащӏэ Алыхьым къритыну.